ehe ndị be anyị ndewonu anyị abịala ọzọ n'agbata nke abụọ jee chọọ ife ị ya-alụ look for a skill for yourself irrespective of your educational level Skill is different from education. Ka anyị gee ntị ka anyị nụrụ ife nwanne anyị nwoke Mr. Williams Alfred aka jee chọọ ife ị ga-alụ Mr. Williams you are welcome. Thank you my brother. Daalụ. Ndị be anyị ekene m unu. Ọ mụnwa bụ onye ahụ unu na-afụ na social media na-eme content a na-akpọ gaa chọọ ife ị ga-eme anyị abịakwa n'ụbọchị dịka taa itinye ọnụ n'ọtụtụ ife na-eme na obodo anyị bụ n'ala Igbo okay ọ bụkwa sọ n'ala Igbo ka ọ na-eme o ọ na-emezi n'ala Naịjirịa eziokwu mana my my vision bụ ma ihe mere m ji wee mebe that kind of content bụ ka ndị be anyị bụ ndị Igbo ghọta na o nwere ife ndị nna nna nna anyị ha lapụlụ anyị bụ usoro anyị supposuru iso wee na-aga anyị wee lapụzi ya na-emezi ife ndị ofe mmanụ na-emezi ife ndị mba ọzọ bụ ihe ndị ọcha wetara anyị so ụmụ ihe a mere m ji wee bata n'oge awa wee sị ka anyị kọwaa ya ka ndị be anyị wee mara that na o nwere ife omenala ndị be anyị na-eme bụ aka ọrụ eji malụ ndị Igbo ọ ya ka m ji wee bata ama m na ọ na-eme n'obodo anyị bụ naijiria ma na mba ụwa ndị ọzọ mana nke m ji aka m wee na-akwado isu ka m kwado ndị be anyị ọtụmasị ndị youth ụmụ ntorobịa na agbọghọbịa ka ha ghọta na itinye aka n'ajọ ife adịrọ mma kama ka onye ọbụla gaa chọọ ọrụ ọrụ aka amaka ọ ya mere m ji wee na-eme ya wee na-asị na ndị be anyị bụ ndị Igbo ga-aga chọọ ife ha ga-alụ daalụ my brother okay ụmụnne m unu anụgo ka o si ezo ka ya wee igirigi si ayọ ee obere ajụjụ m nwere ike ịjụ gị just little few questions m ma-ajụ gị ka anyị na-agawa na na nnekwu maka na a na-ekwu okwu ịmụ aka ọrụ dịka o si gbata otu i si ekwu based on the youth ị bịa kwawa akwa mụwa mechanic mụwa phone mụwa nke ya adịlị fa agidigi n'ọnụ ndị be anyị ma ọ kwa nke ndị be unu na-asụ so kedu ụmụ obere obere obere aka ọrụ dị easier like ụmụ nwaanyị a bịa na ụmụ nwaanyị girl can easy to get or work and train herself sustain for her life uh, my brother okwu gị amaka okwu gị amaka maka na ị nee anya n'ihe na-eme n'ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa e nwezi n'obodo anyị bụ ala Igbo kịta o nweghịzi onye kwetere na ọ ga-agbazi mbọ o nwezi onye bụ nwaanyị topụtagolo agbọghọ kweta that na ọ ga-aga aka ọrụ ọ chọọ ife dị aṅa ọ ga-eme wee na-enyere onwe ya aka onye ọbụla na-achọzi gịnị ihe ndị oyibo na-akpọ easy life that is ụzọ ga-agali ya ọsịsọ fast money ama m ka ị na-aghọta okwu m na-ekwu so ụmụ nwanyị ntoro ee eh, ụmụ nwaanyị agbọghọ dị n'ala Igbo o nwere ọtụtụ ihe ha ga-alụ ga na-eme ha na-akwado ha n'ihe ọbụla ha na-eme i nee anya n'ihe ụfọdụ kịta na ọtụtụ ndị gụsịrị akwụkwọ otu e si dowezie ala Igbo kịta na investment nkwado ọbụla nne na nna ga-enyebere nwanyị bụ ka a sị ya gaa gụọ akwụkwọ ọ gụzi ya n'akwụkwọ pụta ihe ọzọ a ga-asị ya bụ gaa nụọ di e kporozie ife niile kponye n'isi nwoke and i checkie the rate otu ụmụ nwoke sizi anwụ kịta aha afụfụ because nwoke tonite ọ gbawa mbọ gbawa mbọ ọ gbawa mbọ baa school ọ gbawa mbọ zụọ onwe ọ gbakwa mbọ pụta o chebekwe ka ọ ga-esi nụọ nwaanyị mee nke a ụmụ nwaanyị ndị ahụ a na-amụta kedu ife ha ga-eme wee kwado nwoke akwana ya ka o ji aga pụta o nwere oyibo a na-aga sụọ nke ikpeazụ a nwaanyị atala mba i meetie nwaanyị jụọ ya what can you bring to the table ọ bụrụ problem what can you bring to the a kpọba gị iyi ana m ajụkwa anọ m single aka m anụlọ nwaanyị mana m na-agwa gị based on experience ihe a bụ ihe m fụgo n'anya m ji wee sị mba anyị ga-atinye ọnụ n'ihe a ka ndị be anyị mara that na o nwere ọrụ aka dị iche iche ọtụmasị ụmụ nwaanyị ga-alụwu wee na-enyere onwe ha aka wee na-echezi mgbe di fa ga-abịa because a sị na nwaanyị bụ gịnị onye inye aka ịghọtago mana ọ bụ ihe anyị ga-eji nwayọọ wee wepụtasịa ya so that mgbe m ga na-aga njem ị na-ewepụtasị ọrụ dị iche iche ọtụtụ ụmụ agbọghọ ga-amazi ọrụ nke ha ga-emewu otu ike ha la
okay ee ụmụnne m unu anụgo ka ya ụgbọ amara si aga ụgbọ jee chọọ ife ị ga-eme bute oche gị nso onye youth ọbụla draw come closer na anyị na mr williams alfred aka Gaa chọọ ife ị ga-eme. Ọ ife anyị ị ga- na-anọ n'oche Yes. Today. mr williams you are welcome thank you daalụ maka ịnabata m n'oge awa yes yes ee ị na-ajụba what they will bring to table ka ebe na-asa gị nwaanyị jụrụ sị ya what will you bring to the table kedu ife ị chọ ka ọ saa gị ebe o nweghị aka ọrụ a ga-eri akwụkwọ ị gụrụ ọtụtụ mmadụ ọtụtụ ụmụ okorobịa na agbọghọbịa gụchalụ mahadum ha dụ thousands enwetebe ọrụ kedu ife ị chọrọ ka ọ saa gị onye gụrụ yunivasiti pụta o nweghị aka ọrụ ọ bụlọ isi ka ọ ma akpa ọ bụlọ akwa ka ọ ma akwa ejobịa kedu ife ị ga-abring to the table o nweghị ihe ị chọ ka ọ saa gị na-abụlọ ka ọ kpọọ gị iyi ọ ga-akpọ gị iyi because i lecha ya anya na mma ya niile jụọ ya ife ọ ga-eweta ebe a sịzi na ụmụ nwaanyị bụ oriakụ anyị erizi mma eri a na-eri mma eri mba a ma-eri mma eri so nwaanyị ọbụla ị jụrụ ga-achọ ife ị ga-eme ọ na ị jụrụ ya sị ya kedu ife ị ga-eweta na tebụl ọ baba mba chekie ya ọfụma o nweghị aka ọrụ o serutebe one naira o dowe na akpa mana ọ bụrụ na ị jụọ ndị anụa nwere aka ọrụ kedu ife ha ga-eweta na tebụl na ọ bụrụ na ị kpọbata ha as nwunye ife ha ga-asa gị erika because ihe a gba n'aka ejirọ ugegbe ene ya ị ghọtago ọ ihe ka m na-akọwara gị n'oge a wa ofu ajụjụ before anyị achịkọ nke ụbọchị taa maka na oge adịrọzi na nkere na nkere nke ahụ nke agba ịbụọ nke agba ịtọ ga na-abịakwa nke mụọ mego experience otu isi wee mee experience nke ịjụ ibu anyị weta na tebụl nke m na-agụ amanibu ngo ndị urgent 2k na 3k You need to go back. My brother, a ga-akọzi akụkọ maka urgent two K. Me ka e nyeve advice.
Um, advice m ga-enye ndị urgent two K. Ọkachasị na ife uh, ife a ndị oyibo wetara anyị a na-akpọ social media because ọ ebe ahụ ka ọ kacha eh. maka na n'ime social media ọ bụ ihe a na-akpọ fake life mmadụ ịna-egosi onwe ya n'ife ọ bụlọ ehe ọ ife juru na social media onye na-ene ka i si pụta na-eme ofu ihe na-eme ofu ihe onye nke ị gwara na hi hello nne chee instead onye a ga-asa ya ọnụ jụbakana gị ife anyị na-eme kedu ka i si eweta ego ọ ma mgbụ ya n'isi ọ ga-afụ gị na as eh, ka ife ndị oyibo na-akpọ ya oil and gas in social media so na o nwetago onye ọ ga na-akpọ mgbe ọ nidiri ego ha na-afụzịkwa ya as business because eh, ijekwa ịjụkwa mụ hmm. n'ụzọ nke ọzọ eh. onye nọ na social media yọọ mmadụ 20 urgent 2k 2000 out of mmadụ 20 ka ya pụtara out of mmadụ 20 mmadụ 10 ya in a day o mekikwa 20,000
comfortably ihe ha aghọtarọ bụ na onye ayịyọ nwere curse ọ na-anata because onye ị na-ayọ ayọ ya nye gị ịmaha ihe o bu n'obu were na-enye gị some na afọ ya na a na-ere ọya adagolu m ụmụgwu ịbụ na ndị gụrụ ị na-agụ akwụkwọ akwụkwọ nsọ a sị gị na chineke na-agọzi onye na-eme gịnị na-enye enye so ọ dị obu onye na-enye gị kedu ife ọ dị n'obu were enye gị because ọtụtụ ndị bụ ụmụ nwaanyị anyị kịta na ha believe na mma fa na alụ fa abụrụgo their selling point so na abụ na ịmarana mma budo ife adị na ngada ị ga-anata nwoke ego mana ọtụtụ nwoke ụmụfụ nwoke ndị ma ife a na-eme abụlọ ife a they are just giving you because na ha na-eme ife ahụ akwụkwọ nsọ kwuru God loves what? A cheerful giver. so mgbe ha na-enye gị o nwere ndị na-ekpe ekpere n'ime obi ha God ka m na-enye onye a si n'enye enyemaka m na-enye onye a bunye m elu ịmara indirectly ịmara ekpere mmadụ kpee n'ime obi ya wee na-agwa na-enye gị 2k ọ na-enye gị iburu nkwụgharị na-agagharị before you know it onye ahụ aghọk aghọkwa onye ayịyọ maka onwerọ ife dị iche ndị buru efere pụta na main road na-ayọ ayịyọ na onye nke nọ na igwe okwu nke ndị social media wee na-ayọ ayịyọ onwerọ ife dị iche the same ayịyọ bụ ayịyọ ayịyọ bụ ayịyọ ma a beggar is a beggar a beggar is a beggar no matter how you want to paint it okay
so ha ga-akawa alụ lapụka na ife urgent 2k gas m agwụgo data m agwụgo ee eh, nna anyị alụ a na-asịgasị asị na-enweghị isi na ọdụ n'ime obi gị ịmakwa nke bụ eziokwu because before mmebe ife a m na-eme a egwugo m mmiri dị iche iche egwugo m mmiri abụ m graduate alụgo m abụ m graduate mana m enego ya ọrụ adụlọ ebe m ike ịbịa fụta tukwula akụzigo m nkụzi mana ego a na-akwụ na ndị nkụzi pe mpe nke nwoke ị sị na ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ m wee pụta ka m pụtara ejezi m mebe ajọ ife mba
m gaa chọọ ife m ma-alụ my brother wee chọta ya maka na amụ m ọtụtụ ọrụ m mụgasị o weche nke ndị federal gọọmenti m gacha mụọ ọ na federal gọọmenti ka m mụrụ fotografi na m na-eme so mụọ ya kịta ka m ji eri nri mana pipụl na-afụ ga-asị gị ha ọdịnarị fotografa mana ihe m ga-agwa gị gịwa bụ onye na-asị ọdịnarị fotografa ana m eche gị mgbe ị ga-eme event ka ị mara ego a na-eji eme event aga m akụziri gị ka esi ese foto gwa gị ihe uru ise foto ba gwa gị ego a na-emeeki na foto so that ị fụ onye ọbụla bu kamera kwụrụ na-ene event i nye ya respect dịịrị ya ọ bụ m ka ọ la m n'ọnụ nwanne m nwoke igbo ibe ruta daalụ my brother nnọọ daalụ nwanne m nwoke ndị be anyị unu afụgo ka o si wee zuo wee gbachaa n'agbata nke ịbụọ n'ụbọchị taa chebirikwanụ anyị maka the third one jee chọọ ife ị ga-eme ma biko echefukwala na mgbe na-adịghị anya m ga-abata n'igwe okwu a na-akpọ tiktok m ga-alaiki ka m na-afụ unu na live ka ị wee nwee ike wee gwa m ife ahụ ị na-alụ na-enye gị what your daily bread ka esi sụọ ya n'oyibo hmm. cheburunu m na tiktok na-agasikwanụ ike na-esonụ m na tiktok maka mgbe ga-abịa mgbe anyị ga-ebido bupụtebe ife a and ohere ga-adịkwara gị ime ife ndị oyibo na-akpọ advert
okay advert maka ndị nwe ife na-alụ jekwanị chọọ ife unu ya-alụ